Yeah. Hey, now one call my name so that you know where it is coming from. nna ikwu ọ maazị kụjie ụkwụ na dị ihe a ee ọ mụ a onye iwe onye ahụ onye ahụ na-eji ụkwụ nna sị gị na ọ mụ a nwoke ahụ wụ nwoke ụkwụ nnọọ dee lekwanụ ka ị kụjiri m ụkwụ gị- gị- gị gị hapụ ga m gbafuo gị hapụ ga m kemgbe enwekwa nnọọ otu o si metụ gị nnọọ n'obi nnọọ ka ị bịa hụ m n'ụlọ ọgwụ marakwa ma onye ị kụturu ma ọ dị ndụ ma ọ nwụrụ anwụ abịala m nga ugbu a na a ma eti gị ma mashin gị ma ụgbọala gị ka ọ bụla m nga a ma eticha ha ọkụ nga ugbu a na then ị gbatụtazie m werezie m werezie crutches m ji nga ji ji- ji kụjie gị ọkpa nna obi adịkwa gị mma o. M- m- n'ọwa ọnwụ- ọ wụ ekwensu mere gị ya Ọ- ọ- ọ wụ ekwensu zira gị crate a- Alomo niile ahụ ị ṅụrụ dade ị mada na ihe a na-eṅụ

gị mebikwanụ bịa hụ m ị ma na alụọla m nwaanyị na eji m ụmụ nwaanyị nwekwanụ otu o si metụ gị n'obi gị nwa na onwe gị alụbe nwaanyị anụ m na e- em- otu i si akụgbukwa ka ka i si amụ ihe luck i nwere nnọọ wụ oge m nọ nnọọ n'ụlọ ọgwụ nnọọ ee ụkwụ arị m mma ya anọghị ụkwụ rị m mma jụọ ndị ma m ama m agarala gị ije m gara gị ije sef gị nwa kụturu m akụtu kụturu m ka m dịrị ndụ mụwa m kụtuo gị ka ga-enwedị ihe ga-afọrọ gị gbadata ngwa- ngwa- gbadatazie ka m na-aga ịhụ ka iwe ike ka iwe ike ka iwe ike mmota si eme ihe anyị ghọtara maka na a ka nwụrụ ụgwọ a ga-akwụ n'ụlọ ọgwụ ndị ụlọ ọgwụ ụjọ sọrọ hapụ ka m ka ka m lọwa ka m gaa yọọ ayịyọ anakwanụ ayọ ayịyọ ọ m kuturu onwe m akwajikwa m n'ụwa ya na-agagara n'ụwa m dade aga m babụ klas ga-esi nnọọ ebe i si nnọọ dara nnọọ m nyere vuvu gbakule m elu isi m ti iwe ọkụ lee otu a matala ma ụlọ gị ma ihe niile ama kuricha ihe niile m kujie gị ụkwụ m kujie gị ukwu kujie gị olu kujie gị ọkpụ niile nọ gị n'ahụ gị ma na iwe onye na-awụghị nwanne na-eru n'ọkpụ lenụ m plan otu m ga-esi aga ịgba ịgba olimpik ugbu a ị nara m lọkụ m so ọzọ ndị ọzọ na-eme spọs mụnwa na-agbanụ naija bet ndị ọzọ na-agba ọsọ mụnwa na-agbazi ya na loto ara gbagbukwe gị dị ị ga-ahụ ihe m ga-eme gị ya dị na ihe baba ahụ mgbe m nọ n'ụlọ ọgwụ ya dịtụ dị iche ka ị bịa dị ha abịa gị ṅụrụkwa ihe ị ṅụrụ na-aga everyday gị na-akwa ma gị chefu na enwe ndị tụsara n'ụlọ ọgwụ and kpa ndị mụ na ha nọ n'ime wọọdụ mgbe ahụ otu ha si na-ekwu okwu ha chọpụtara na ọ ga-awụkwa otu onye ahụ megakwa ha kutukwara ha nwa so ị dọsara mmadụ tati na orthopedic wọọdụ ebe ọ bụla ị gara gị dochi ma ndị mmadụ na hospital i ji ama na onye kuturu ga-akụgbu gị a sị gị gbatụta nga ugbo ifeọma emebie ihe o iji m egwu egwuregwu ngwa na ị ga na ahụ cherezie na don't worry cherezie ka m bidozie ọrụ at least ihe m gbajiri ụkwụ agbajighị m brain ị ghọtara agbajighị m aka enwere ihe ọzọ m ga-eji arụpụga gị but ka m gbajicha ihe m ga-agbaji na ndụ gị ma brain ma ama awụkachi niile gị hụzi ihe ga-eme na ndụ gị eze ga-akụju okwu ugbu a ma akụgbu gị akụgbu ka mmadụ